Bene agatadas e bene agataus a i custu atobiu nou de Boga Boxi, sa trasmissioni in lingua sarda e atras limbas de Sardigna ca donat boxi fintzas a chini dogna dia Traballat po amparai e donai caballu a su patrimoniu de s'archeologia e de sa storia sarda. In custu atobiu sighius su biaxi nostu intra de is aposentus de su Museu de s'Archeologia Natzionali de Casteddu, cun s'atobiu de duus de is bisitas ghiadas in lìngua sarda. Unu sceberu de caballu po sa cultura ca permitit a su sardu de b'intrai in manera naturali in unu setori nou e archidu, cussu de s'archeologia, poita una lìngua bivit de a veras candu podit contai dònnia cosa, fintzas a is pàginas prus antigas e ciseras de sa stòria nosta. Su tema de cust'atòbiu est s'edadi nuràgica trada, A si ghiai est torra s'archeòlogo Davide Schirru ca s'acumpàngiat a scuberri s'architetura sagra de custu perìodu, is santuàrius e is putzus sagrus, traballus ca funt merevillas de ingegneria e spiritualidadi. A su centru de su contu nci ant a essi fintzas is brunzitus Famaus scultureddas piticas cun poderi espressivus mannus ca si torrant sa cara de sa sotziedadi nuragica. Is meris de sa tribù, arcieris, bisuras ca ancora oi si fueddant de ritus, gerarchias e vida fitiana. Una fungudura at a essi didicada a calancuna faina de ballidoriu meda de is colletzionis de Casteddu, po passai a pustis a is armas e a is ainas tìpicas de tandu, unu capìtulu nou de sa stòria prus antiga, contau cun is lìnguas de is sardus.
Saludi a totus, deu seu Davide Schirru, seu funtzionàriu archeòlogu me is Museus natzionales de Casteddu e oi eus a sighiri a chistionai de sa civiltadi Nuragica. S'atra borta eus chistionau de is nuraxis, eus chistionau de is tumbas de gigantis, eus chistionau de custa de custus primus tempus de sa civiltadi nuragica, eus biu cumenti a su mancu po cincuxentus o sexent'annus si fraigant de custus fraigus de custus monumentus. Funt stètias tra is cosas prus de importu de custa civiltadi e funt stètius a su centru de custas comunidadis e de custa sociedadi po tempus meda. Nosu scideus, però, ca sa sociedadi nuràgica mudat, càmbiat in su tempus e custu est una cosa chi acuntessit su prus a cumintzai de su sèculu de doxi in antis de Cristu. Custu est su tempus anca no feti càmbiant is cosas in Sardìnnia, is cosas càmbiant in totu su Mediterràniu, est su tempus de grandu mudamentu. Scideus, po fai cancu esèmpiu, ca nd'arruint is regnus de Miceneus, eus chistionau de Miceneus s'atra 'orta e de is cuncàmbius cun custas comunidadis, nd'arruit, po fai u' ateru esèmpiu, su regnu Itita, E in paris cun custus regnus e cun custas comunidadis e cun custu modu de bivi càmbiat fintzas totu custu sistema de cuncàmbiu chi fiat de sa fini de s'edadi de su brunzu de custa parti de su Mediterràneu, tandu fintzas su chi acuntessit in Sardigna càmbiat, càmbiant is relatzionis, càmbiat eus a biri sa sociedadi de insaras. Cumenti càmbiat sa sociedadi nuràgica in custu perìodu? Prima de totu, sa cosa prus de importu est ca a pustis chi iant fatu, iant pesau nuraxis po cincucentus o sexent'annus, a cumintzai de imoi, de su chi scideus, no si ndi pesant prus. Custu depiat essi stètiu unu mudamentu mannu, poita su nuraxi fiat a su centru de sa vida de custas comunidadis, 'olli nai ca depiat essi sucèdiu calincuna cosa de mannu e de importu meda, o Unu mudamentu mannu. No si pesant prus nuraxis, is tumbas de is gigantis de su chi scieus de cumenti fiant prima no si faint prus aici etotu. Scideus ca cumintzat a cambiai sa vida, de siguru. Bideus ca prima de totu cumintzant a ddu essi custas comunidadis de 'iddas, iaus a nai de villaggiu, cun d-unu fueddu italianu, chi cumintzant a s'ammanniai de pinnetus, de pinnetas e de logus aici Nci ndi fiant giai prima, imoi bideus chi s'ammanniat ddui teneus po fai cancu esempiu de custas 'iddas chi funt fatas de 'ixinaus medas meda chi funt de pinnetas chi funt postas a giru a giru de una cotti in mesu. Custu si narat cancuna cosa prima de totu ca cambiat su modu de bivi e meda probabilmenti est cancuna cosa chi pertocat fintzas a s'organizazioni de sa comunidadi, de is sangunaus, de is famìllias chi nci fiant insaras. No scideus de precisu cumenti, però de siguru depiat essi stètiu unu cambiamentu mannu. U'atra cosa chi bideus a cumintzai de custu tempus est unu mudamentu de sa manera de interrai o a su mancu cumintzaus a biri ca nci funt maneras noas a de cumenti sa genti s'interrat. Bideus ca po sa prima 'orta nci funt interrus sìngulus, iat a nai candu una persona est interrada sola e no in d'unu logu comunu, colletivu, cumenti eus biu cun is tumbas de giganti. Custu si narat meda ca sa mentalidadi, ca su chi su chi chi si creiat a su mancu po parti de sa comunidadi depiat essi cambiau meda e s'esempiu prus prus connotu e prus mannu de custu mudamentu ddu teneus in su campusantu de de Monti Prama de de Cabras chi est de Crabas chi est unu logu connotu prima de totu po is istatuas chi funt stetias agatadas ma custu est unu logu chi nascit ancora prima cumenti campusantu. U'atru de is mudamentus mannus chi bideus in custu tempus est su fatu ca cumintzant a s'ispainai a essi fraigaus meda genias castas noas de fraigus. Seus chistionendi de custus chi funt connotus cumenti putzus sagraus, cumenti mitzas sagradas e logus sagraus de atras castas. Custus logus po medas circadoris s'agatant giai prima de custu grandi mudamentu, ma est a cumintzai de immoi ca ddus agataus meda de prus. Prima de totu podeus pentzai a cumenti est fatu, po fai esèmpiu, u putzu sagrau. Nosu connosceus is esèmpius prus connotus ca funt cussus de Sant'Ittoria de Serri, o ancora su de Santa Cristina, e agataus prima de totu cumenti una pratzixedda, u logu de de s'intrada, impedrada, cun duas mureddas a unu ladu e a s'atru po si setzi, agataus una scala chi si serviat a ci abaxai a su fundu de su putzu e su putzu etotu. Tando seus chistionendi po is putzus e is mitzas de logus chi pertocant in d'unu modu o in s'atru a s'acua. Sa pregunta tando iat essi custa, poitè chi pentzaus ca custus fiant logus sagraus. Prima de totu in medas de custus logus agataus architetura o artesania de sa pedra chi esti avantzada meda, agataus traballu de sa pedra chi esti fini meda E custu si fait pentzai a una cantidadi de traballu o investimentu chi depiat essi stètiu fatu po cancuna cosa de importu mannu chi po sa sociedadi no teniat feti una rexoni pràtica fitiana, ma depiat essi cancuna cosa de prus. A pustis, nosu scideus ita s'agatat in custus logus, me in mitzas e me is putzus e me in logus sacrus, agataus is bronzetus chi totu connosceus. Custa genia de de repertus s'agatant prus che totu in custus logus, meda de prus de de su chi de is chi agataus me in nuraxis o me is tumbas de gigantis, e custu 'ollit nai ca nc'est ua relatzioni chi est strinta meda tra custus logus sagraus e custa genia de ainas chi funt bronzetus. S'interpretatzioni chi is cicadoris ant donau a custus bronzetus est un'interpretatzioni chi pertocat a su mundu de su sacru, est a nai, ca pentzaus ca custus siat custus siant cumenti donus chi una persona o una parti de sa comunidadi portat a su tèmpiu, tando nosu Pentzaus ca ci fiant o cerimònias o tempus anca sa genti andat in su tèmpiu e ndi portat calincuna cosa. Custu depiat essi unu tempus de importu mannu po sa comunidadi e tando nosu agataus custus bronzetus chi calincunu modu fiant una decoradura de custu logu e fiant una parti de prus de importu de custus logus sagraus. imparis cun atras medas castas de donus chi eus a bì de imoi innantis. In custu imbirdiera nosu bideus bronzetus chi funt stètius agataus in su logu sagrau de Abini, in su satu de Teti. Custu est unu de is logus prus connotus, prus de importu de totu sa circa archeològica in Sardigna e cumenti podeis bì innoi S'at donau una grandu cantidadi de bronzetus de diversas castas, chi imoi eus a cicai de spiegai. Sa primu casta de bronzetus chi arrennesceus a bii innoi est sa de innoi de fundu. Custus funt nomenaus cumenti donadoris, iat essi oferentis segundu u' fueddu italianu, e su prus de 'ortas ddus bideus chi portant in manu calincuna cosa, poit essi una lada, poit essi U' strexu de cancua casta, poit essi una bèstia, point essi pedis, cosas meda. Cun d'una atra manu meda bortas funt fendi cumenti u' acinnu de saludu, si pentzat chi custu acinnu siat cumenti una cosa sagrada de saludu a sa divinidadi. E su fatu chi portint cancuna cosa in sa manu si narat ca funt fendi cancuna cosa, funt portendi una aina chi iat a srebiri cumenti donu po sa divinidadi e po cussu chi nosu ddi naraus donadoris e pentzaus chi cussu siat sa cosa rapresentada. A pustis ddui teneus u' atra casta de importu mannu e manna meda, funt su prus de is chi funt de is chi si funt agataus innoi, chi est sa casta de gherreris e a intru de custa casta s'ant agataus meda genias, no? Sa prima chi connosceus una connota meda dda bideus innoi a manu manca est sa casta de is arceris. Ddus connosceus poita potant s'arcu, podit essi postu in pabas, cancu 'orta invecias funt usendiddu. Ddus connosceus poita meda 'otas funt cun custu elmu, cun is corrus, e atras 'otas me is pabas agataus custu custu stugiu, chi srebiat po nci ponni is frècias e acanta de custu stùgiu agataus cancu 'orta fintzas u' spadinu. Sa segunda casta de gherreris chi bideus est sa chi bideus innoi in fundu, prus piticheddeddus chi bideus, e funt custus gherreris chi portant u' spadinu chi est postu me is pabas e u' scudu, su scudu dd'agataus poderau in manu cancu 'orta, cancu atr'orta invècias est apicau me is pabas, cancu 'orta est apicau a su spadinu etotu, e custa est una casta chi nd'agataus unu numeru mannu meda, innoi in su santuariu de Abini. Una atra casta de bronzetus chi si funt agataus, funt particolaris meda po custu logu de de Abini, est sa chi bideus innoi, funt ominis cun cuatru bratzus, cuatru ogus, duus scudus, potant fintzas is spadinus custus puru, e giai custu si narat ca no funt crieturas chi chi s'agatant o chi s'agatànt fintzas a insaras, e no scideus cali depiat essi de precisu s'arrexonamentu, is contus chi nci fiant in pitzu de una rapresentatzioni de aici. De seguru fiat cosa ca po is contus, po sa po sa cultura de insaras depiat essi de importu mannu. Siguramenti 'olliant rapresentai calincuna casta de de gherreri, nosu ddi podeus nai, sigumenti no esistiant, cumenti u' dimoniu, cumenti una cosa chi est po nai, impreai u' fueddu italianu, soprannaturale, chi però fia parti de su pentzamentu de insaras e depiat siguramente contai de una figura mancai divina o magari de unu de is mannus de insaras chi fia stetiu in calincunu modu divinizau e tenia mancai una fortza o una capacidadi chi no fiant connotas aintru 'e is ominis de insaras. U'atra casta de ainas chi s'agatat meda me is logus sagraus funt custas padas chi bideus innoi. Ddi naraus in italianu spadas votivas, iant a podi, eus a podi nai fintzas is padas sagradas. Prima de totu is cicadoris pentzànt in pitzus de custas ca no fiant spadas chi fiant impreada po gherrai, po cumbati. Candu andaus a castiai su metallu chi impreant bideus ca est prus modi de ua spada chi podiat essi impreada, bideus ca meda bortas funt longas medas e tando beniat malli a ddas impreai po cumbati, e bideus innoi ca funt fintzas decoradas cun custas figuras de bèstias, s'acatant srebus, bois e aicinendi, E scideus ca custas spadas fiant infrisias in cancua pedra chi ddui fiat in su santuàriu e cancu 'ota ddas agataus fintzas cumenti una decoradura in sa parti prus ata de is tèmpius. Custu 'olit nai ca fiant u' donu de importu mannu, prima de totu, e ca teniant fintzas una funtzioni de decoradura sagrada e architetònica chi nosu agataus in custu logus sacru. Benit malli, a pustis, a cumprendi poita custa rapresentatzioni fiat de una spada e de una bèstia, cancu 'ota fintzas de omini, bideus inguni in susu u' arceri. De siguru si podit pentzai ca in cancu modu funt cosas chi funt acapiadas o a cancu atividadi de cassa mancai. Scideus ca sa cassa, in certus tempus antigus, fiat no feti una cosa de utilidadi fitiana, ma fintzas de importantza simbòlica e chi srebiat a donai status e unu carcu tipu de importu a sa genti chi dda praticat. Su chi bideus in custa imbirdiera funt cosas, bronzetus chi funt stètius agataus in s'Otuxentu, in su satu de Uda, e funt de is prus connotus de is bronzetus chi connosceus e funt u' traballu de artesania tra is prus spantosus e is prus bellus chi s'agatant in totu is brunzus de custa edadi. De siguru sa figura prus connota est sa chi bideus a su centru, cun d-u' fueddu italianu ddi naraus capu tribù, est a isciri cumenti u' meri, u' personagiu, una persona de importu de insaras po is bistiris, po is ainas chi portat, chi si nant ca depiat essi in carcu modu diversu de is atrus personagius, de is atras personas chi bideus me is atrus bronzetus, custa casta de bronzetu dd'agataus innoi e dd'agataus in atru logu. A pustis, eus a castiai prus de acanta de custus, una de custas personas, aici podeus biri de acanta cumenti fiat fatu, E ita potat me in manus e cumenti si bistiat. U'atru esèmpiu chi agataus in custu logu, in custu situ de de Uda, chi non s'agatat in atrus logus in Sardigna, est custa scena, custa figura chi bideus innoi sempri a su centru in basciu. Custus funt duas figuras chi funt gherrendi, chi funt strumpendi-si e sa cosa chi est de importu, de interessu po nosu, est ca s'amostat u'atividadi. Meda bortas bideus bronzetu chi est rafiguratzioni in calincunu modu frima, stàtica, innoi bideus propriu su chi funt fendi. Nosu scideus cali est su contestu de su prus de bortas de custus bronzetus, su chi est su contestu de su sacru, e podeus pentzai ca cust'atividadi, fiat mancai feti po si po si spassiai, po ci passai su tempus, Ma podiat essi una cosa acapiada in cancu modu a su a su sacru, a is cerimonias chi si fadiant, e scideus ca su si strumpai, su de gherrai in custu modu, podiat essi in tempus antigus, cumenti eus nau po sa cassa e totu, no feti una cosa po si spassiai, ma fintzas una cosa sagrada chi teniat u' importu sociali e culturali mannu meda. S'ùtima casta de bronzetos chi bideus est sa de navixeddas. Prima de totu medas cicadoris pentzant ca cumenti impreu fiant impreadas cumenti luxerras, prus che totu in logus sagraus. Bideus ca portant custa lorighita in sa parti ata chi srebiat de su chi si pentzat a ddas apicai in calincunu logu. Rapresentant navixeddas chi de su chi scideus poderant a su mari, tando est sa rapresentatzioni de su viàgiu, de si movi de una parti a s'atra in su mari, ca in custu tempus depiat essi cosa de importu meda, srebiat po is cuncàmbius, po incontrai atras culturas, fiat fintzas unu modu de si rapresentai cumenti comunidadis chi arrennesciant a navigai, a andai po su mari. Tando custas fiant ainas chi teniant non feti un'importu fitianu e pràticu, ma un'importu simbòlicu mannu meda. Nosu bideus ca non feti s'amostant calincuna cosa chi depiat esisti insaras, s'amostant totu una casta de figuras chi funt simbòlicas. Bideus ca me is navis agataus prima de totu sa parti de ainnantis, ca est una conca de crebu, de boi, bideus ca atras bèstias su prus de is bortas pilloneddus, funt figuradas asuba de sa navi. Cancuna 'orta nosu agataus fintzas e rapresentatzionis stilizadas de nuraxis, me is navixeddas, custu si narat ca fiant ainas chi aintru de issas teniant no fetu unu ma meda sìmbolus chi fiant cunsideraus de importu meda, po chini 'olliat arrapresentai custa casta de cosas. Eus chistionau de is bronzetus, eus chistionau de anca s'agatat, eus chistionau fintzas de calli fiat s'importu de custa casta de ainas. Innoi si 'olleus amostai cumenti fiant cuncodraus in d'unu santuàriu, in d'unu logu sagrau. Bideus custa pedra de innoi chi portat custus stampixeddus. Custus stampixeddus srebiant a ddi poni, a ddi scallai aintru pagu pagu prumu e intro de custu prumu scallau si cuncodrat sa statuedda. Nosu bideus ca innoi ddu funt fintzas e is arrastus de ua statuedda, dd'abarrant is peis. Tantu custas fiant statueddas chi abarrant amostadas in su logu sagrau e custa est ua cosa de importu meda. Chi andat a visitai, cumenti mancai cumenti pregadori u' santuàriu bidiat giai custas statueddas in d'u logu pùblicu amostadas. U'atra casta de ainas de importu mannu chi s'agatat in custus tempus est sa chi bideus innoi. Custu est unu modelleddu de perda chi rapresentat u' nuraxi, custu est unu modelleddu de nuraxi. Depiat essi u' nuraxi cumplessu, bideus ca a su mancu bideus ca ddu fiant duas turris e u' tretu de muru tra is duas. Custa parti de susu mancai non si bint is mensolonis chi connosceus de atrus modelleddus, ma chi si 'onat un'idea de cumenti depiat essi una parti ata de u' nuraxi, mancai ristruturada, modificada in atrus tempus. Una cosa de importu mannu de custu modelleddu, e ddu bideus innoi in susu, funt custus stampixeddus chi teniant sa pròpria funtzioni, su pròpriu impreu chi bideus inguni. Custu fiat unu modelleddu de u' nuraxi chi srebiat po ddui sistemai bronzetus, tandu agataus in custa aina de innoi dus simbulus mannus, unu est su nuraxi, chi fiat ancora unu simbulu de importu mannu meda, e is bronzetus cuncodraus in pitzu de su nuraxi. De is modelleddus de nuraxis nd'agataus genias meda, nd'agataus mannus, piticus, fatus de pedra, fatus de terra, Innoi ndi bideus cancunu de pedra e cancunu fatu de ceràmica, cancunu fatu de terra, chi rapresentant sempri sa pròpia cosa. Bideus ca innoi est figurada sa parti ata de unu nuraxi e custus puru funt stètius po su prus agataus in contestus, in logus sagraus. S'imbirdiera de innoi s'amostat su chi fiat sa cultura materiali de s'edadi de su brunzu de sa fini, su brunzu finali, e de s'edadi de su ferru. U'atra aina, u'atra cosa chi si 'onat preguntas meda, funt is chi bideus innoi, in basciu a mau manca, funt aici nomenadas pintaderas. S'interpretatzioni chi si 'onat su prus de i botas de custas ainas est ca srebiant, comente formas, in cancu modu comente timbrus, po marcai su pani. E sigumenti 'otas meda ddas agataus in logus sagraus, ddas agataus in logus de bivi puru, si pentzat potessint srebì po marcai in cancu modu u' pani chi fiat sacru. E nosu bideus ca medas 'otas is bronzetus funt bitendiddi a sa divinidadi cancuna forma de pani. Su chi bideus innoi in susu, custus strexus, custas brochiteddas, ddas eus castiai u' pagheddeddu prus a pustis, prus de acanta. Eus chistionau fintzas immoi de logus sagraus e de cumenti meda botas custus siant mitzas e putzus, cumenti fraigus. Atras otas meda nosu agataus logus sagraus chi funt mannus meda. Custu cun d'u fueddu italianu ddi naraus santuarius, ma ddi podeus nai fintzas iddas sagradas, chi funt cuarras e cuarras de terra, cumenti manniori. Unu de is logus de custa casta prus de importu est su santuariu de Santa Itoria chi s'agatat in Serri. E custu est unu de is logus, impari cun su logu de Abini, chi s'at donau meda bronzetus e chi s'amostaus in custa imbirdiera de innoi. Sa cosa de importu de custus logus, de custus santuarius, est ca nosu pentzaus ca no fessant po una comunidadi feti, ma fessant logus de atobius po comunidadis meda, fintzas de atesu de su logu de su santuariu. Tandu depeus pentzai ca fiant logus anca dònnia tanti si fadiant cerimònias mannas e cussu ddu bideus de is cotis e de is giaus sagraus chi agataus in custus logus. Tandu ddus depeus pentzai cumenti cancunu de is logus prus de importu de custus tempus nuràgicus. Eus nau ca eus agatau bronzetus meda in custu santuàriu de Santa Itoria de Serri. Innoi cumintzaus a biri calincuna casta de oferentis, calincuna casta de donadoris e bideus ca si 'onant una variedadi manna, no. Bideus, innoi bideus su chi est abarrau de sa figura in custu primu a manu manca est feti su sriboneddu, ma est una manu chi est poderendi u sriboneddu e in e tandu in custu in custa situazioni s'oferta su donu fiat sa bestia bideus u atra manu chi est poderendi su chi iat a parri u mazzu de de peddis bideus custas figuras chi funti poderendi cancua casta de streju fattu de terra quindi tandu custu si onat u idea de sa variedadis de sa variedadi de de i donus chi fiant fattus. Innoi in bàsciu, invecis, bideus su chi pentzaus siant una miniaturizatzioni, una rapresentatzioni de strèxius chi s'agatànt prus mannus e chi innoi funt fatus a piticu. E ita 'ollit nai? 'ollit nai ca s'oferta, su donu a sa divinidadi, fiat meda bortas simbòlicu, non ndi portu totu su strèxiu, ndi portu feti una rapresentatzioni in calincunu modu meda prus pitica. e s'importu de custas rapresentazionis est ca si faint bi cancu ota, sigumenti funt fatas de brunzu, su chi nosu, me is iscavus archeologicus, no agataus, poita mancai u strexiu de fenu no s'agatat po no s'agatat poita si isperdit. E tandu s'amostat ca medas materias fiant impreadas in s'antigu puru e si faint bi cancuna cosa chi chi chi nuncas iat essi stetia sperdia po sempri. S'ùrtimu bronzetu chi bideus de Serri est custa figura de fèmia. Est una fèmia bistida cun d'u manteddu, sètzia in d'u scannu, chi est fendi custu acinnu de saludu. Portat in coa custa figura de mascu, u' pipieddu o u' piciocheddu. Est stètia interpretada in vàrius modus. Una de is ipòtesis chi si faint de prus est ca in cancu modu su piciocheddu siat mobàidu, chi ddi srebat a ddu sanai po cancu mobadia, e tandu iat essi sa rafiguratzioni de perí a sa divinidadi calincuna forma de sanai su piciocheddu chi portat in coa. Immoi, cumintzendi de u bronzetu chi est sempri stètiu agatau in su santuàriu de Serri, si spostaus in su depòsitu e si boleus ammostai prus de acanta cancunu de custus bronzetus e cancu atra de custas ainas chi funt stètias agatadas me is santuàrius de sa Sardigna. Eus biu fintzas immoi is bronzetos chi funt stètius agataus in su logu sacru de Santa Itoria de Serri. Immoi ndi bideus u'atru, unu de importu prus mannu fotzis, chi s'amostat una cosa chi eus giai biu in u'atra imbirdiera, est a nai su capotribù su meri de chi est stètiu agatau in Uta. Custu est prus o mancus su pròpriu tipu de rapresentatzioni. Bideus ca bistit cun d'u manteddu longu, meda bortas dd'agataus fintzas cun d'una decoradura, e fendi custu acinnu de saludu chi eus biu fintzas me is pregadoris, e una cosa de importu mannu est custu baculu matzucu chi est poderendi cun sa manu. Custu si pentzat chi fiat in calincunu, chi fessat in calincunu modu u simbulu de poderi. unu modu de rapresentai su poderi de sa de sa persona chi bideus in custu bronzetu. Bideus ca portat custa birritedda, bideus ca portat in piturras custu stilletu, est unu stilletu chi est acanciau a una tira de, mancai podiat essi de peddi o de arroba, sa punta de su stilletu abarrat aintru de custu stugiu chi bideus innoi, chi est fintzas decorau. Custa casta de stilletus dd'agataus in atrus bronzetus meda, depiat essi unu simbulu distintivu de importu mannu, e sa cosa spantosa est ca nosu no ddus agataus feti figuraus a piticu me is bronzetus, ma est cosa chi agataus fintzas de su cantellu cosa insoro, e innoi ndi bideus u' esempiu de custu. Custu est stetiu agatau in d'u' logu spantosu meda, in su satu de Santadi, chi est ua ruta. Nosu eus nau, eus nau fintzas a imoi ca logus sagraus fiant custas 'iddas, fiant custus putzus, custas mitzas, nd'agataus de atras castas puru, innoi in Santadi, in sa Ruta de su Benatzu, agataus una ruta chi teniat una un'impreu chi depiat essi sagrau. Custa est una ruta a nca eus agatau Prus che totu, u' bàtiri millas strexixeddus cumenti su chi bideus innoi, custu est de sa ruta de su Benatzu, però ndi funt stètius agataus a muntonis, e funt stètius agatadas ainas de brunzu puru, cumenti sa chi bideus innoi, 'olit nai ca custu Fiat unu logu, cumenti cun is atrus santuàrius, a nca si lassànt, a nca sa genti andàt e sa genti lassàt donus de castas de vàriu de vàriu tipu. Una de is castas de bronzetus chi fintzas imoi no eus biu me is imbirdieras, est sa chi bideus innoi. Su nòmini, po modi 'e nai traditzionali, chi dd'est stètiu donau de sa circa archeològica, e su de boxeri, pugilatore, iat a essi in italianu, poita nosu bideus ca una de is cosas chi prus si notat in custas figuras est custu bratzu de innoi chi est bistiu cun custu guantoni, unu guantu mannu, chi abarrat longu e tandu s'est pentzau ca custu podet esser una cosa impreada in cancu tipu de cumbatimentu fatu cun custus guantus, u cancu tipu de cumbatimentu cumenti iat a podi essi sa box, su pugillau. A nai sa beridadi no totus is circadoris funt de acordiu cun custa ricostrutzioni, Cancunu pentzat fintzas ca custa poit esser, iat poiri esser u guantu chi srebiat po poderai cancu tipu de stilletu cumenti su chi bideus innoi etotu e tando iat a depi essi u atra forma de gherra, u atra forma de cumbatimentu po si cuai in cancu modu po si protegi, potant cussu scudu mannu poderau in conca e custa est s'iconografia traditzionali, sa rapresentazioni traditzionali de custa figura. in paris cun custa gunnedda triangolari chi bideus prus in basciu. Una cosa spantosa meda de custas figuras est ca nosu ddas agataus, linta e pintas, in su situ, in su logu de Monti Prama, scideus ca, eus nau ca fiat u' logu de interru, una necropoli eus nai, però agataus a pustis is istàtuas chi rapresentant sa pròpria, tando su su modellu, su pentzamentu de de s'artesanu chi fiat pentzendi a fai custas ainas, fiat su pròpriu idènticu po po custu bronzetu e po su is istàtuas chi s'agatant in Monti Prama. Custu strexixeddu ddu bideis parit una brochitedda. E nosu, cun u fueddu archeològicu, ddi naraus broca ascoide. Est u fueddu chi 'enit de u atru fueddu aregu e est una casta de strexus chi nosu agataus. meda in s'Isula, candu nosu andaus a castiai u a idda de s'edadi de su bronzu de sa fini u ancora de s'edadi de su ferru, su prus de i bortas agataus strexus de custa de custa casta. S'importu de custa casta de strexus est ca no dd'agataus feti in s'Isula, nosu dd'agataus in atrus logus meda de su Mediterraniu, pruschetotu in sa regioni chi connosceus cumenti Etruria, ma fintzas in sa regioni de de sa Spagna, e custu si narat ca in custa edadi de sa fini de s'edadi nuràgica nci fiant atras formas de cuncàmbios. Eus biu de is cuncàmbios cun is miceneus, cun cun Cipru de s'atra edadi, imoi bideus ca in logus a nca cuncambiant, in logus a nca andant, mudant e funt atrus. 'olit nai ca seus in d'unu in d'unu mundu chi est mudau meda E depiat essi cambiada fintzas is cosas chi si cuncambiant. Si pentzat ca medas de custus strexus fiant fatus po ci ponni su binu, fiant strexus de 'inu. Tandu si contant no feti de cumenti si moviant is strexus de terra in custu tempus, ma si nant calincuna cosa fintzas de su chi si 'oliat commerciai in calincunu modu. E su 'inu, ddu scideus, in custu tempus cumintzat a essi una sustàntzia de importu mannu de unu puntu de vista econòmicu ma fintzas sociali e culturali. Seus arribbaus a sa fini de custu segundu atòbiu e si at a fai prexeri a s'arregodai ca is visitas ghiadas in Sadru si podint sempri prenotai in su museu, tandu candu 'oleis si podeis tzerriai a su telèfonu, si podeis mandai una email e si podeis nai ca 'oleis una visita ghiada in sadru, seus sempri prontus po si dda fai.

Po custu atòbiu puru eus acabau. Gratzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi benit, cun d'unu atòbiu nou de Boga Boxi, chi in s'unteri, cumenti sempri, si 'oleis sinnallai eventus, fatus o acuntessius dinnus de interessu, ddu podeis fai scriendusia una littera a bogaboxi puntu tv sitzigorru gmail puntu com, poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.